i ka nisɔn a fɛnɛ ka ɲi parce que kuma o kuma ni jamana bɛ kalaya i bɛ wele bila an ma o ye hakilimaya baaraba de ye journaliste bɛɛ tɛ s'o la n'a sɔrɔ waati min na n'i ye mɔgɔ kuma ci d'a ma kuma tɛ faamuya mais kini bɛ kalaya waati min na o y'a bɔ waati de ye daga la n'a sɔrɔ a bɛ kɛ sɛnɛ kosɛbɛ o de la an b'i fo k'i barika da y'an wele an kuma na n'ala sɔnna an bɛna kɔlɔsi ma a k'an bilasira ni mun ye hali k'a daminɛ kunun kɔnɔ wulikajɔba min kɛra kunun kɛra an b'a kalama kosɛbɛ ka sɔrɔ ale de ye mɔgɔw yɛrɛ sigi kunun kɛnɛ kan gudɔrɔn kalaman kan dɛmɛ kalaman kan kalaman kɔngɔ ni minnɔgɔ la hali ni jamanadenw hali n'an bɛ to in na an bɛɛ ka to mali dugukolo yɛrɛ gansan ka to yen faransi kana se k'a minɛ dɔrɔn jugu kana se k'a minɛ hali n'a maliyɛn bɛɛ sara a dugukolo gansan ka to yan mais an jugu kana se ka don a kɔnɔ o caman ka laɲini de kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ min bilalen don maa fa kama n'i bɛ t'o tigi jukɔrɔma don don i bɛ bila o de baara de la o sɔrɔdasi kɔni ma bila foyi kama maa fa kɔ kunun an taara u jukɔrɔma don don ale de y'an ɲɛmɛ ko ka sini n'an ye kunun ka tila ka dugawu bilen bɛɛ kɛ jamana in kun alihamdulila daminɛ sa caman su in na ɔ ne yɛrɛ ka ɲininkali tun na na tɛmɛ ne fa ɲɛna sisan ɔ ale kɔni tɛ maa kɔrɔ kan in ka tuguni depuis a ka kunna depuis maa tɛ maa wolonfila bɔ kɛnɛ kan ale ye maa fɔlɔ ye depuis a bɛ kangari da ka layidu ta ka na bila fɔ bi la a b'o sira kelen kan mais an b'a fɔ ka barika da sabu a bɛ sira minnu kan tu a bɛ ka tigɛ kɛnɛ bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni nka mɔgɔw ɲɛ tɛ a la mais mɔgɔw bɛn'a ye sabula koba koba n'a bɛ na hakilimaw de b'a ye hakilintanw t'a ye minnu bɛ sini ye o de b'ale ka ko ye mais minnu bɛ bi ye o t'ale ka ko ye n kana kuma janya n bɛ kuma d'a ma ala kɛ a nɛn bɛ sabati ma a bɛna fɛn fɛn fɔ k'a bɛɛ ka sabati juguman minnu bɛɛ b'a la ala k'an n'a kisi o ma salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh al fatiha waaleykum salaam professeur n b'a dɔn k'a fɔ an karamɔgɔ kɔni ale kɔni ye kuma di en grosso modo hali n'a y'a sɔrɔ waati kɔnɔna na an da kun na don a la n'o kɛra kunun wulikajɔba min kɛra waasa an b'a fɔ espoir pour l'armée n'o ye a ka a belebeleba ye o bɛna don kɔnɔ kuma kɔnɔna na inshallah an bɛ min kan nin waati in na sisan o fɛnɛ ye dɔ n'o ye embargo ye professeur i bisimilalen kɔfɛ yala embargo ko a ka ɲi wa walima a man ɲi walima a ɲɛna mali ma wa walima a ma ɲɛ mali ma

alihamdulila an bɛ ala fo ka barika da ka aw yɛrɛ fo gawusu dunbiya i ka cɛsiri la parce que embargo daminɛ y'an wele ɔ an ye baro dɔ kɛ yan hakili la diɲɛ bɛɛ hakili bɛ o baro tɛmɛnen dɔw la ɔ n'an ma ɲɛ ko embargo nin an ye a kalo duurunan fana na Donc i y'an wele ka na tuguni alihamudulilayi unhun ɔ o b'a yira hali bi ko walanda tɔ de b'a la ka lase unhun ɔ an b'i fo dan tɛ foli min na i ka cɛsiri la unhun sɛkumari kamara an b'a fo fana a ka timinadiya la unhun ɔ ni an welela waati o waati unhun ɔ olu de bɛ boli ka na an jukɔrɔma tintin unhun ɔ ni ka an ja tɔ gɛlɛya unhun parce que bolodenni kelen tɛ bɛlɛ ta dɛ unhun i y'a faamu wa ala k'a ɲɛ ka d'a ma ani ali mayiga an b'ale fana fo ɔ kɔmi ale fana ye kɔɲɔcɛ ye ɔ inshallah alamisa nata o bɛ se ka don kɔɲɔso la ni ala sɔnna ala k'a kɛ kayira ye ala ka den kɛ a la o la kuma surunya bolo ma ture tɛkinisɛn k'a fana fo i y'a faamu ɔ embargo ko ko ɲuman don wa ko ɲuman tɛ i y'a faamu mm. parce que fɛn dɔw bɛ yen mm-hmm. a bɛ fɔ hakiliman tɛ maa ye mm-hmm. maa min bɛ juguman ni ɲuman dɔn mm-hmm. fɛn bɛɛ bɛ juguman dɔn nin ye juguman nin ye ɲuman ye fɛn bɛɛ b'o dɔn mɛ ka se k'a dɔn juguman fila la min ka ɲi ni min ye ou bien min ka jugu ni min ye problème bɛ yen de nin de bɛ maa caman jɛ bɛɛ b'a fɔ k'a ye kodɔnna ye mɛ i bɛ taa sɔrɔ maa caman bɛ yen juguman ni ɲuman olu b'a dɔn dɔrɔn nin ye juguman nin ye ɲuman ye mɛ ka se k'a dɔn ɲuman fila meilleur k'o woloma ka bɔ ɲuman na juguman fana le pire k'a dɔn min ka jugu ka tɛmɛ woloma mun na n b'a fɔ embargo in fɛn fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu ci ani jamana ci ani ka mali ko yɛrɛ ban pewu o ni embargo olu fila de nana ɲɔgɔn sɔrɔ sisan cogo di i y'a faamu parce que yanni embargo ka kɛ jamana n'i y'a mɛn ko jamana bɛ lakanda sɔrɔdasiw don kosɛbɛ n'i y'a mɛn ko eh, jugu bɛ gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ armée don kosɛbɛ ɔ n'i y'a mɛn armée fana minɛn don n'i y'a mɛn armée fana i y'a faamu a ka liberté kan ka d'a ma a ka taa ka jamana fan bɛɛ ka juguw kɛlɛ juguw a kana don a ni juguw cɛ armée ka liberté ka d'a ma ni liberté tɛ armée bolo armée sen minɛnen don a bolo minɛnen don a tɛ se ka taa taayɔrɔ la a tɛ se ka pan a pan waati la minɛnw bɛ yen u tɛ se ka o san armée tɛ yen ɔ ni armée tɛ yen i y'a faamu jamana tɛ yen ala ye danfɛn o danfɛn dan a ye armée d'a ma hali fɛn ɲɛnamaw a bɛɛ n'a ka armée don sagajigi n'a gere bɔr'a la mɔnɛ b'a faga dɛ parce que o de y'a ka armée ye misi gere o y'a ka armée ye hali bundenni i y'a faamu a ku o t'a ka armée ye wa i m'ale dɔn ko n'i ye bundenni ku tigɛ k'a bila k'i y'a mago sa wa parce que i y'a désarmé ɔ anbariko in i y'a faamu ani jamana ci n'i y'a y'o fɔ ɔ sani anbariko ka na diɲɛ bɛɛ tun b'a kalama mali arime dɛsɛra ka minɛn sɔrɔ an tun b'an yɛrɛ ɲininka waritanya don wa wariko don wa mun don wa tuma bɛɛ a bɛ fɔ ko minɛn bɛ na minɛn tɛ na ni minɛn nana fana a tɛ kɛ fɛn ɲɛnama ye an t'a dɔn fɛn o fɛn b'a jukɔrɔ a bɛ fɔ jihadisiw sigilen bɛ yan fɛ yen dugudenw bɛ armée Mali wele ka dɛsɛ armée Mali bɛ taa ɲɛ da a kan a tɛ se ka foyi kɛ mais sɔrɔdasiya ye boboya ye i y'a faamu olu tɛ se ka fɛn bɛɛ lakali a tɛ daga u ka baara kɔnɔ an minnu ye civil ye kɛrɛfɛ an y'o de ye an y'a dɔn armée sen fila minɛnen don a bolo fila minɛnen don a tɛ se ka minɛn san wa a kɛra komi maa fila bɛ kɛlɛ la i ka na dɔ bolo minɛ k'i yɛrɛ kɛ kɛlɛ farala ye k'a fɔ ko dɔ in ka to k'a dasi donc an ye mankan de caya sɔrɔdasiw bɛ se ka liberite sɔrɔ ɔ sivili minnu tun bɛ yen jamana marala minnu tun bɛ n'olu ye sivili ye politisiyɛnw ye a jagɛlɛya ma se ka k'u la k'a f'u ka sɔrɔdasiw ka liberite ɲini parce que u bɛɛ b'a dɔn maa min b'a la ka sɔrɔdasiw tɛgɛ minɛ minnu b'a la k'u bolo minɛ minnu b'a la ka sɔrɔdasiw bali kɛlɛ la politisiyɛn bɛɛ b'a kalama mɛ u bɛɛ sirannen don k'a fɔ fɔ minnu bɛ fanga na o u siralen don min yɛrɛ tɛ hali fanga na u bɛɛ sirannen don paseke n'i y'a fɔ don dɔ la n bɛna na fanga na ɔ ala nana t'o la jamanadenw wulila sɔrɔdasiw nana fanga ta sɔrɔdasi minnu ye fanga ta u ni sivili dɔw sera ka fara ɲɔgɔn kan o y'u ja gɛlɛya k'a fɔ tiɲɛ don i y'a faamu wa faransi pisansi ye minnu b'a la k'an janfa pisansiw don mɛ an ka ni di ala ma an ka tiɲɛ fɔ ten min b'an dɛsɛra ka baara kɛ porofesɛri o yɔrɔ la kɔmi faransi ko donna kɔnɔna na yala an bɛ se k'a fɔ ko o bɛ kɛ accusation gratuite wa k'a fɔ dɔrɔn n'i ko dɔrɔn ko faransi de nɔ y'an ka ko ye bɛɛ ko faransi nɔ don yala aw minnu bɛ ko kɔnɔ kosɛbɛ dalilu b'aw yɛrɛ bolo ka se k'a fɔ ko mali ka degun ye faransi yɛrɛ ye wa dalilu caman kɛ an bɛna se a yɔrɔ ma sisan i y'a faamu donc o la sisan ni sɔrɔsi minnu nana kabini sɔrɔsiw ye jagɛlɛya sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ faransi dénoncer faransi ko ko anbariko ka da mali kan kabini anbariko daminɛ an y'a fɔ an ko CEDEAO tɛ UEMOA tɛ u bilala la di an y'o fɔ maa caman y'o fɔ o ma t'o la fo faransi peresidan nana porokoto a yɛrɛ da k'a to a ka discours dɔ la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn ko ale bɛna a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ɲɛna ko ka dɔ fara gɛrɛndɛ kan n'ale m'a fɔ n'ale ni o se t'a ye a b'o fɔ wa maa min bɛ se k'a fɔ ko dɔ fara kan donc n'a fɔra k'o de y'a kɛ mɔgɔ bɛ se ka sɔsɔli k'o la a yɛrɛ da mɛn dan ye mɛn tigi la ye dɛ aw yɛrɛ ye media mɔgɔ ye a bɛɛ y'a mɛn waati i y'a faamu a nana degun ka tɔɔrɔ a nana ye parce que kun ye an ka fasoden jugu dɔw y'a f'u ɲɛna ko malidenw ja man gɛlɛn malidenw tɛ se ka kɔngɔ muɲu malidenw bɛ kulokulo ni sɛgɛn fitininw sɔrɔ k'u bɛ sira bila ko donc n'u ye embargo da an kan ko donc n'an degunna dɔrɔn k'an bɛ sira bila u nana ye embargo ye kalo kelen kɛ ka na se kalo fila la foyi ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ malidenw b'u ka activité la o bɛɛ la n'a fɔra jamanadenw a ye bɔ u bɛ bɔ malgré kuran tɛ sɔrɔ normal la dumuni fɛn dɔw gɛlɛyara minɛn dɔw gɛlɛyara minɛn caman bɛ izini minɛn caman bɛ u y'u bɛɛ tigɛ an na u yɛrɛ tun b'a fɛ k'a tigɛ cogo min ala de ma sɔn an da bɛna so yɔrɔ ma donc o la u y'a ye a t'a la ka fɛn ɲɛ faransi président nana den k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko dɔ bɛ fara gɛrɛndɛ kan k'a b'o fɔ CEDEAO président ye o b'a yira k'a fɔ jɛjugu kɔ ye ɲɔgɔn curo ye donc o ye preuve kɛnɛkanta dɔ ye diɲɛ bɛɛ bɔra min kalama i y'a faamu donc o CEDEAO mɔgɔw n'u ye o gɛrɛndɛ kɛ an kan o de ye embargo ye ɔ embargo in o an ka embargo de ka ɲi wa walima jamana ka ban pewu de ka ɲi a dun bɛ mali l'hymne national la ko

a bɛ yɛlɛ n'a ye darapo bɛ jigin n'a ye i y'a faamu dɔw yɛrɛ fana i ye min fɔ dɔw bɛ yen u bɛ darapo yɛlɛn u t'a jigin a yɔrɔ dɔw darapo yɛlɛnna kabini san saba fo fiɲɛ bɛna a bɛɛ fara fara a tɛ jigin yɔrɔ dɔw ta faralen don o man kan ka kɛ olu kan ka minɛ de darapo kan ka yɛlɛ n'a ye a ka jigin n'a ye ɔ kuma jumɛn de b'a kɔnɔ i bɛna dɔn sa embargo kuma fɔla an ka l'hymne national la ko ni jugu binna jamana kan jugu kɛnɛma ta walima a kɔkan ta k'a bɛna dankari jamana na ko an bɛɛ de ka wuli n'an seko damayira ye nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi kɔngɔ tɛ dɛ embargo tɛ kɔngɔ de ya ani kurantigɛ ya ani minnɔgɔ ya k'o ye nafila ye an bɛɛ de ni bɛ fɛrɛ ka to a la Mali ka bɔ soit Mali ka to an bolo ou bien k'a fɔ ko an bɛɛ dɛsɛra an tɛ pewu donc o de bɛ yen donc o de kosɔn embargo in an b'a ye fɛn fitinin de ye o parce que an wulila min yɛrɛ kama an bɛ min ko embargo tɛ o an ko jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya o de ka ta hali ni anw bɛ ban pewu embargo in n'a filɛ o la o embargo in bɛ komi i ye te ni sukɔrɔ de di anw ma an b'a la k'a min ta yaya parce que an ma don kɛlɛ yɛrɛ la n'embargo ko don an donna n'a ye ni ko bɛɛ de ye parce que saya ka fisa ni maloya ye yaya maa dɔw de y'u joli di mali drapeau vert jaune rouge rouge in kɔrɔ ye di joli effort i y'a faamu wa i y'a faamu mɔgɔ dɔw de y'u joli di ka anw bi anw bɛ mali kɔnɔ bi ka wɔsi
ni anw fana ko k'an t'an joli di ka wɔsi ka effort kɛ maa wɛrɛw ka na ni mali binna anw tile la o ye an ka jɛgɛ sɔrɔ k'a dun an ka sogo sɔrɔ k'a dun an ka fɛn bɛɛ sɔrɔ k'a dun mali ka lagosi k'a kunmasuuli k'a danbe bɔ a kan an ye janfa kɛ an ma janfa kɛ an ye janfa kɛ o de la embargo dɔw b'a ye gɛrɛntɛ kɔrɔ gɛrɛntɛ fan si man ɲi gɛrɛntɛ man ɲi danfɛn si ma gɛrɛntɛ ye tɔɔrɔ de minnu y'a kɛ o y'a dɔn tɔɔrɔ don a kɛra an minnu kan an fana y'a dɔn tɔɔrɔ don mais an b'a dɔn fana tɔɔrɔ ka fisa ni jamana ci ye i y'a ye wa tɔɔrɔ o ka fisa ni jamana ci ye o ka fisa ni malo ye anw yɛrɛ ka slogan don saya ka fisa ni malo ye yɔrɔ min i b'a dɔn tɔɔrɔ kun ka dɔgɔ la o de la embargo in malidenw yɛrɛ m'a jate mali commerçanw b'a sɛgɛn kɔnɔ mais u b'a faso kanu kama hali i t'a dɔn k'a bɛ yen sɛnɛkɛlaw b'a gɛlɛya kɔnɔ mali a gɛlɛya sera fan bɛɛ ma nka a ma se mali dɔrɔn fana ma dɛ parce que n'i y'a mɛn ko afiriki farikolo kelen don joli siraw de a a kɛra komi adamaden farikolo kelen ni maa min ye nɛgɛjuru ta k'i segumanden siri k'i b'o o tɔɔrɔ ka bɔ farikolo tɔɔrɔ i mana nɛgɛjuru siri ni a a a kalaya sel'i sɔn ma i b'a foni ma taa fɛ fa farafinna jamana in bɛɛ kalan don ɲɔgɔn na de mali côte d'ivoire burkina CEDEAO jamana in farafinna yɛrɛ bɛɛ a bɛɛ kalan don ɲɔgɔn na mali ka embargo in a sɛgɛn b'a la ka se farafinna fan bɛɛ o ye physiquement mm. an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na mm-hmm. i y'a faamu wa mm. min bɛ se ka sɛgɛn b'a la ka se nin bɛɛ la mm-hmm. jamana o jamana b'an kɛrɛfɛ mm-hmm. embargo in sɛgɛn bɛ s'a bɛɛ la mais o y'a dabɔ de ko an ka tɔɔrɔ donc n'an an tɔɔrɔla an ka mɛn an ka ɲɛmɔgɔw fɛ min na a dɔn an ka sɔn jɔnya ma an ka sɔn yɛrɛ labila ma anw fana ko nous ne sommes pas un peuple soumis i n'a fɔ Diko y'a fɔ cogo an tɛ jamana maa ye ko minnu bɛ kolo maa ye ten dɛ kɔngɔ tɛ anw di maa ma minnɔgɔ tɛ an di maa ma hali fagali n'o kɛra an ye babɛnba janfa a ko k'ale bɛ saya ta a tɛ minɛ o tɛ wa ɔ cogo di anw bɛna sɔn cogo di anw ka minɛ ko an kana kɔngɔ anw ka minɛ mm-hmm. ko jiko kana k'anw na mm-hmm. anw ka kɛ jɔn ye mm-hmm. i y'a faamu ko kuran kana tigɛ anw na an tɛ sɔn an bɛ kɔngɔ ta an bɛ minnɔgɔ ta an bɛ hali fagali ala k'an kisi a ma n'a ma ɲɛ a kɔ an b'a ta i y'a faamu wa an bɛ fɛn ta min ka jugu ni nin bɛɛ ye mais an tɛ jɔnya an t'o ta bilen jɔnya tile tɛmɛna pewu diɲɛ kɔnɔ o kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ diɲɛ na bilen i y'a ye wa donc o de la embargo fɛn ɲuman don

jamana jugu jamana n'a jugu cɛ o ye embargo ɲumanba de ye i y'a faamu ni a bɛ fɔ ko saya dɔ ka ɲi saya dɔ man ɲi i b'a dɔn saya bɛɛ ye tɔɔrɔ ye mais an t'a fɔ saya ɲuman bɛ yan ɔ ni saya ɲuman bɛ yen c'est que embargo ɲuman fana bɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ tɔɔrɔ kɛ a bɛ nafa kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ fɛn o fɛn bɛ tɔɔrɔ kɛ a bɛ nafa kɛ donc fo mɔgɔ de k'a dɔn a bɛ tɔɔrɔ kɛ waati jumɛn a bɛ nafa kɛ waati jumɛn parce que n'i ma nin walawala dɔw b'a fɔ k'an ko embargo ka ɲi ko embargo bɛ se ka ɲɛ wa ko gɛrɛntɛ don gɛrɛntɛ don a bɛ se ka ɲɛ hali saya bɛ ɲɛ o i y'a faamu wa tuma dɔ la saya dɔ bɛ yen n'a nana ye k'a fɔ den filɛ den ka balo de ka di mɔgɔw ye mais n'a ye ko den ka ɲɛnamaya a bɛna dankari jiginni tuma na ba ka ɲɛnamaya la den ka saya tɛ préféré wa a tɛ fɔ ko saya k'a sɔrɔ saya man ɲi mais a ma ɲɛ o yɔrɔ la donc o de la fɛn bɛɛ ka ɲi yɔrɔ dɔ la mali ka embargo ye diɲɛ bɛɛ sɔn embargo ye an ma diɲɛ kodɔnna si ye min ko ko embargo ɲuman tɛ a bɛɛ ko ko tiɲɛ na nin ye faso nin ye embargo ɲuman de nin ye kunkɔrɔta embargo de i y'a faamu wa nin ye yɛrɛwoloya nin y'o embargo de nin ye yɛrɛta nin y'o embargo de et puis minnu ye embargo kɛ olu de tɔgɔ tiɲɛna parce que embargo bɛ kɛ maa dɔ la i y'a faamu i b'a sɔrɔ jɛnɛya de kosɔn jogojuguya de kosɔn embargo kɛra a la o tɛ wa mɔgɔ dɔ ka jogojuguya kama embargo bɛ k'a la a ye dansagon dɔ kɛ a ye jɛnɛya kɛ a ye kojugu dɔ kɛ i y'a faamu a ye damatɛmɛ wale dɔ kɛ embargo kɛra a la mais mali ka embargo kɛra mun na bin kɛra kan de n ka dugu bɛ ci n tɛgɛ minɛn ninnu tɛ se ka kɛlɛ kɛ n denw b'a la ka faga n tɛgɛ minɛn ninnu tɛ se ka kɛlɛ kɛ ni n ko n bɛ kɛlɛkɛminɛn san u tɛ sɔn embargo ɲɛkɔrɔ